ihe m chọrọ ka anyị kwue ụmụnne m ụmụnne m gbatabalụ ka onye ọbụla shialụ vidiyo la desa ga enyi ndị ama mkpụrụ atọ sendịarụ ndị inyi sendịarụ mmam sendịarụ ndị ọka sendịarụ ndị oji sendịarụ ndị agụrụ sendịarụ ndị imo sendịarụ ndị abịa sendịarụ ndị abakaliki sendịarụ ndị igala sendịarụ ndụ niile onye ọbụla na-alụ igbo na-alụ achi mma asụ mee ka vidio la ruo nji nji ihe m chọrọ ikwu achọrọ m ikwu maka ụmụ nwoke na-alụ nwaanyị alụcha nwaanyị eweru nwaanyị ahụ wuo mee medi dese ya n'ụlọ shi onye ọbụla ngwa zọbalị ya ọkpa la isi ọ ndị a ka m ji maka ha bịa ihe ị kpọ ọkụkọ nhigharị olu ụmụ wee soro ụkpọ ihe ị kpọrọ efere ụkọ ị kpọ mkpọkọ ọja ihe ahụ ka efere ma aza i nye nwunye respect ndị nọ n'ire esoro nye ọ wụ la i nyeha nwunye o nwekwe mma enyere nwunye wu respect i le a makwa la a bịa la family le nwere ndị alụ nwunye ha na-afụta onye ọbụla anyị rese even ụfọdụ alashi na nwunye onye la dụ good na nwunye onye la dụ good ka m gwabụla o nwehe nwaanyị ndụ good ụmụ nwaanyị niile wụ ofu mgbe ị ka lụghọ nke ị la-ashi la nwunye nwanne m nwoke dụ bad mgbe ị lụrụ nke ụmụnne m ndị chọrọ achị ahụ la nwunye wo dụkwa bad ọkwa ala ọka oshido ị lụ ha ala nwaanyị a ga-alashi le dụ bad ị wụrụ nwaanyị na-ege vidiyo mụla o nwehe nwaanyị ndụ mma ime ihe nwaanyị ejighị odugo uduwo maka na nwaanyị na-eshi be nna ị gaa be nwoke je lọrụ ha m hụkachirila tv la ụmụ nwoke alụbagwo ise la-alụ ofu nwaanyị ụmụ nwoke la-adụzi njọ karịa ụmụ nwaanyị ee ụmụ nwoke na-akaji ụmụ nwaanyị adị njọ maka na ụmụ nwaanyị ha na-ejizi iwe gị kporu ha ise ha ekweta maka na ha achọghị ịrụwa ọrụ esege esege maka na nwoke isi ndụ mma nwoke mkpụkachiri isi ike nna ị zụrụ ọfụma enweghị ike ikweta la nwaanyị la-alụ ị kpọ ha bi onye nye aha nna ị zaba aha ihe ọjọọ so na nwaanyị mgbe ọwụla nwoke m bịara kwụọ ụgwọ n'isi ugo kweteli ya esui agaba bi marụ la ịgbagwụkwa njọ ka nwaanyị ndụ mma awụ la be nne i ruo be nna wee shakọwa ị shakọcha i ruo be ji wee pịachie ugboro labụ ka nwaanyị ka labụ ka nwaanyị mma adụ mma nwaanyị mụwa nnọọ ụmụ m ka gị nwe ndidi zụwa ha zụcha ụmụ ahụ choo nwaanyị adụ ahụ mma o nwekwa onye mmadụ mma mgbe a karịa nwaanyị mama m ụmụ ha ji ihe gara alụ mama m achọkwa m na ụmụ ha ji la-akpọ nna ha asị mana ha la-ahụchacha nne ha n'anya hụ ọkpa ịla ala maka ime ihe nke ọ sịrị nza nwata nwaanyị ya m bịara ji achịghọla omere nke achịla omere nke achịghọla omere nke ị wụrụ nwaanyị na-eso m ụmụ nwoke pere mpe gị ụlọ agabiga a la-asị la ị dụ njọ n'ime emete mana ọkwa ala ihe emete mejikwe o nwekwara ụmụ nwaanyị dụ njọ nke ha ka kachi njọ ama sọpọtụ ọkwa nwaanyị ị sịrịkwa la m bịara ka sọpọtụ nwa nwaanyị ele mala ụbọchị ọbụla m sọpọtụrụ ụmụ nwaanyị isi evuo ha ha agaghị aga kpaa ike bọchị a so onye ka m ji wochu ị sị la ị wụ nwaanyị mala ịkpakọrọ isi wọlụ a la-asị la ị dụ njọ la ị dụ njọ gbaa nchị ile enwekwe ndidi ka ụmụ uchu iwelekwa iwe afọ jideshie obuwe ike ụmụ uchu ha ala ị ghọ ezigbo nwaanyị ụwa niile a la-asị hei ihe okwu ezigbo nwaanyị ngwara mama wa nwoke ezigbo nwaanyị zara m la comment section enwala nne ya awụghị ezigbo nwaanyị ma nwoke ma nwaanyị nlọka dee la comment section ọ kwa ị hụ la mgbe ọwụla ị nwere ndidi zụcha ụmụ ị ghọ ezigbo nwaanyị mgbe ị ka gara ji ajọ aga ụmụ nwaanyị niile dụ njọ onye ma bịa ka asị m la nwunye ya dụ mma mma ihe we ọlụ maka la onye nkwesị ịsị la nwunye ya dụ nwunye ya dụ mma wụ nwanne nwoke nnụ ka nwanne m ekwu maka nwunye